Гуп махуэ апщий, щӏэнгъуазэ проектым и лекцэхэм языхэзым фыкъыдогъэблагъэ. Нобэ ди хьэщӏэр, нобэ лекцэ къытхуеджэнур Мэрзейхэ Азэмэтщ. Азэмэт юристщ, ди университетым Кафедрэ уголовного права жыхуиӏэм щолажьэ Азэмэт нобэ къызэджэну лекцэм и фӏэщыгъэр адыгэ хабзэмрэ урым, нэгъуэщӏу жыпӏэу щытым, классик хабзэмрэ жыхуиӏэр аращ. Азэмэт акӏэ псалъэр ууейщ, ди гуапэу дынодаӏуэр. Упсэу, Астемыр, си гуапэщ сэри. Зэрыжытӏащи, нобэ зытепсэлъыхьыным япэщӏыкӏэ тӏэкӏу нэхъ щыгъуазэ фысщӏынщ мыбы. Щӏэныгъэ дэ дджым Урысыбзэкӏэ зэбдзэкӏыу щыту щытмэ, правоведение фӏащ, латиныбзэкӏэ юриспруденция, jurisdiction, и цӏэр. Адыгэбзэкӏэ абы хуэсхьын псалъэр дахэ-дахэу къыхуэзмыгъуэтынкӏэ шэч къытесхьэри хабзэр къэсщта иджы хабзэр къыщӏэсщтам и щхьэусыгъуэр къывгурызгъэӏуэну. Хабзэ псалъэ къэдгъэсэбэпым мы урысыбзэм и къэралым къыдигъэкӏ тхауэ къыдигъэкӏ тхыгъэхэм едгъапщэу пӏэрэ жыӏэу шэч къытевмыхьэн щхьэкӏэ занщӏэу вжызоӏэ аракъым къизгъэкӏыр, нэхъыбэ къызыщӏеубыдэ. Мы адыгэм хабзэу зетхьэм и мыхьэнэр урысыбзэкӏэ пхузэдзэкӏынкӏэри хъуну къыщӏэкӏынщ, правэ жыхуиӏэр къэбгъэсэбэпымэ. Ауэ урысыбзэ хэзмыгъэхьэн папщӏэкӏэ хабзэ жысӏэри фӏэсщащи, абдей занщӏэу щыгъуазэ фызощӏ. Иджы хабзэм и упщӏэ нэхъапэхэм щыщу Диӏэр. Мы дуней псом гурыӏуэгъуэщ дэтхэнэ зыми къыдгуроӏуэр. Къэралу сыт хуэдиз щымыӏэми, лъэпкъыу сыт хуэдиз щымыӏэми, езым и бзэм къыхэкӏкӏэ зы гурыӏуэгъуэ гуэр иӏэщ, зы къыгурыӏуэкӏэ, зы зэхэлъхьэкӏэ, зы ухуэкӏэ гуэр ищӏауэ иӏэщ. Хабзэ жыӏэу зыфӏэтщыныр адыгэм дэ дызэджэмрэ мыдрей лъэпкъ цӏыкӏухэмрэ е лъэпкъ нэхъ инхэмрэ е къэралхэмрэ нобэ зыфӏащымрэ зы техуурэ жыпӏэу щытмэ, зэгъэпщэгъуейу къыщӏэкӏынщ, ауэ дауэ дымыщӏми, зыгуэркӏэ къедгъэжьэн хуейти, нобэ абы и пэщӏэдзэ дерс хуэдэу едогъажьэ. и мыхьэнэнури аращ нобэ. Мыдрей къэралхэм хабзэм кърагъэкӏымрэ адыгэм ди хабзэм къидгъэкӏымрэ зэдгъэлъытэнущ, зэдгъэпщэнущ, абы и къыщӏэдзапӏэм дылъыхъуэнущ. Хабзэкӏэ жыхуиӏэм дызэджэр иджы хамэ къэралхэм щӏэныгъэлӏ сыт хуэдиз имыӏами, сыт хуэдиз гупсысэ, сыт хуэдиз къару хамылъхьами, псори арэзы техъуэнуэ, мис мы хабзэ жыхуиӏэм псори мы дунейм тет цӏыхур дыхуэарэзыуэ зы псалъэуха гуэр, зы ухуэкӏэ гуэр, зы гурыӏуэкӏэ гуэр Диӏэнкӏэри хъуну жари, сыт хуэдизрэ емылӏэлӏами къахуэгупсысакъым, абы къыхэкӏкӏэ хабзэ езы псалъэ дыдэм къикӏри мыхьэнэ куэд ӏейуэ егуэш. Ари нобэ къыдгъэлъэгъуэнухэм языхэзщ, ауэ мыхьэнэ куэд иӏэ щхьэкӏэ зытехуи ӏэмал имыӏэуэ, дэтхэнэ зы лъэпкъми псалъэ хабзэ жыхуиӏэм къригъэкӏым и зытехуапӏэхэр къэзгъэлъэгъуа мис мыдей япэ слайду къэдгъэлъагъуэм и япэ псалъэуха хуэдэу зыхэзгъэува Дэтхэнэ зы хабзэми, дэтхэнэ зы лъэпкъми иухуа хабзэм япэ мыхьэну бгъэдилъхьэр цӏыхум и зыхущытыкӏэм и унафэ гуэр хуищӏынэра зэрыщытыпхъэмрэ зэрыщымытыпхъэмрэ къигъэлъагъуу, къыдгуригъаӏуэу, дэтхэнэ зыми ди зыщӏыкӏэм теухуауэ дызыхуитымрэ дызыхуимытымрэ къыдгурыӏуапхъэу дызэзэгъыу дыздэпсэунэра и мыхьэнэр. Псом нэхъапэ. Ар япэ нэщэнэуэ дэтхэнэ зыми и ухуэкӏэм, и къыгурыӏуэкӏэм хэтщ. Иджы дэтхэнэ зы цӏыхури зэзыгъэзэгъыным къынэмыщӏауэ, сыт хуэдэ иджыри зытехуапӏэ диӏэхэр? Хабзэкӏэ дызыщеджэм дежым, сыт иджыри къэдгъэлъагъуэ хъур, нэщэнэу дэтхэнэ зы лъэпкъым и гупсысэкӏэр сыткӏэ дызытехуэрэ жыпӏэу щытмэ, абыхэм языхэзщ иджыри мы псалъэухам фыкъеджэу щытмэ, дэтхэнэ зыри зы нэщэнэ лей хуэдэу мэхъу, щхьэхуэу мэхъу. Цӏыхур зыгурызыгъэӏуэфын, цӏыхум и псэукӏэр нэхъ тынш зыщӏын, цӏыхумрэ къэралымрэ и зэхущытыкӏэр зыубзыхун, а мыхьэнэхэр бгъэдэлъыуэ хабзэр къагупсысауэ зэмылӏэужьыгъуэ куэд ӏей щыӏэщ. Ауэ нобэ къыздэсым и къежьапӏэр сыт жыпӏэу щытмэ, къытхуэгупсысынукъым, зы гъэ гуэрым мис псалъэм папщӏэ минрэ щибгъурэ мис мыпхуэдэ гъэм къагупсысауэ щытащ хабзэр жаӏэуэ зыри къытхуэгубзыгъынукъым, сыт щхьа жыпӏэу щытмэ, Цӏыхур мы дунейм зэрытет хуэдизрэ куэдкӏэ къыкӏэрымыхуу а хабзэри къыдэгъуэгурыкӏуэу зыдохьэ. И къежьапӏэр сыт хуэдэ лъэхъэнэм хуэдгъазэ хъуну пӏэрэ жытӏэу щытым дегупсысу щытмэ, хуэгъэфэщауэ, щӏэныгъэ бгъэдэлъурэ хэхауэ мис мыращ жаӏэфкъым. Хабзэмрэ къэралым и къэхъупӏэмрэ зэрагъапщэ куэдым. Хабзэ щымыӏэу къэрал пхуэухуэнукъым, къэрал щымыӏэу хабзэ пхуэухуэнукъым жари ауэдэ гупсысэкӏэ щыӏэщ. Абы тещӏыхьа пщӏыуэ щытмэ, иджыри цӏыхур унагъуэ-унагъуэкӏэ, лъэпкъ-лъэпкъкӏэ, щхьэхуэ-щхьэхуу, щхьэж и щхьэ егупсысыжу зэрыпсэуа лъандэрэ, мис абы нэгъунэ къыщыщӏэдзауэ, лъэпкъ къэс езым иухуэжа хабзэ щыӏэщ жаӏэ. Ауэдэ гупсысэ щыӏэщ. Сыт ар зытеухуар, сыт зытепщӏыхьыр ауэдэ щӏэныгъэ жыпӏэу щытмэ, и жэуапыр мыращ, мис, щапхъэ папщӏэу къызыщыдгъэхъуу щытмэ, нобэ мыдей щысхэ псори дызэунагъуу, нэхъыжь диӏэ, нэхъыщӏэ диӏэ, щхьэж и къалэн игъэзэщӏэж, щхьэж и ӏуэху игъэзэщӏэж. Ауэ и къалэнымрэ и ӏуэху ищӏэнымрэ къыдгурыӏуэжын щхьэкӏэ зы хабзэ гуэр ди зэхуаку дэлъын хуей, нэхъыжьыр зэрынэхъыжьыр къыдгурыӏуэн хуей, нэхъыщӏэр зэрынэхъыщӏэр къыдгурыӏуэн хуей. Мис ар зытщӏэжыным щхьэкӏэ къэдгупсысын хуей зыгуэр, мис а ди зыхущытыкӏэр зыубзыхун гуэр дыхуей. Мис абы щыгъуэ нтӏэ а лъэхъэнэм цӏыхум зэгурымыӏу щытауэра жытӏу щытмэ, и жэуапыр щытащ, дауи, зэгурыӏуэу. Псалъэм папщӏэ мафӏэм кӏэлъыплъыныр хэтми къыбгурыӏуэн щхьэкӏэ абы и зы хабзэ гуэр ухуиӏэн хуей? Щакӏуэ кӏуэныр хэтми къыбгурыӏуэн щхьэкӏэ абы и зы хабзэ гуэр ухуиӏэн хуей? Абы къегъэлъагъуэ мы нобэ дджынур илъэс мин бжыгъэ куэд хъуауэ цӏыхум къызэрыдэгъуэгурыкӏуэр. Хабзэм и къежьапӏэм теухуауэ гупсысэ зэмылӏэужьыгъуэ куэд щыӏэщ. Дэтхэнэ зы лъэпкъми, дэтхэнэ зы къэралми езым и гупсысэкӏэм къынэмыщӏа мы иужьрей гъэхьэм иужьрейкӏэ сызэджэнури, мы цӏыхур зы дунейм зэрытетыр псори къызощтэри иужьрейкӏэ узэджэ хъуну илъэс щитӏ щищкӏэ къызэщӏеубыдэ. Мы иужьрей илъэс щитӏ щищым цӏыхум и гупсысэм зызэриужьам и кӏуэкӏэр къэдгъэлъэгъуэну, абы къынэмыщӏа и къыщӏэдзапӏэ дыдэхэри къэдгъэлъэгъуэнущи, бгъэдыхьэкӏэ зэмылӏэужьыгъуэ куэд деплъынущ. Япэ дыдэу хабзэм и къэхъукӏам теухуауэ гупсысэ щыӏэр. Цӏыхум дауэду мыхъуми зыгуэр зы фӏыгъуэ гуэр къыщылъысым дежым къыздикӏам егупсыс, а къылъысар къызыхэкӏар дэнэ, и къежьапӏэр дэнэ жиӏэу щегупсысым дежым зы жэуап гуэр мэлъыхъуэ. Жэуап улъыхъуэным къарушхуэ ухуей, акъылышхуэ ухуей. Япэ дыдэу абы егупсысу щытахэр иджыри мо грек жыхуа Аристотель сымэ егупсысу щытащ. Лъэщагъыр зиӏысыр сыт, къарур зиӏысыр сыт, лъэпкъ зы зыщӏыр сыт, ар зытезыухуэр сыт, щхьэж сыт хуэдэ хуитыныгъэ бгъэдэлъми къызэрыгурыӏуэр сыт хуэдэ щӏыкӏэ жаӏэу абы лъандэрэ егупсысу щытащ. Ауэ Нэхъ зытезэгъауэ мис мыр щӏэныгъэщ жыӏу зыфӏэпщын хуэду къыщыхутар тӏэкӏу нэхъ гувауэщ. Ауэдэ щӏэныгъэхэм языхэзщ Италием и щӏэныгъэлӏхэм яз Фома Аквинский урысыбзэкӏэ, и цӏэ дыдэр латиныбзэкӏэ тхауэ модей тетщ Томас Аквинас. Къигупсысауэ щыта иджыри илъэс щий ипэкӏэ. Къигупсысари сыт езым и къыгурыӏуэкӏэр къыдбгъэдилъхьауэ щыта? И къыгурыӏуэкӏэ жыхуэтӏэр иджы езыбы и дуней тетыкӏэмрэ И фӏэщ хъумрэ зэрипхщ абымыкӏи, хабзэр къызытехъеикӏар мис мыращ, къыздикӏар мис мыращ жиӏэу щӏэныгъэу зыхилъхьэри, а жылэм ябгъэдилъхьауэ щыта. Зэрипхар абы и щӏэныгъэр езыр щоджэну щытащ, цӏэрыӏуэ дыдэу щытащ и зэманым, куэдым къацӏыхуу. Фӏэщхъуныгъэ зэрихьэм къыхэкӏкӏэ Тхьэм къыдита фӏыгъуэр къызэрыдитар цӏыхум дауэ я фӏэщ щӏын, дауэ къагурызгъэӏуэн жиӏэщ абымыкӏи зыхигъува щӏэныгъэ. И щӏэныгъэм и мыхьэнэр хабзэ жыхуиӏэу диӏэр цӏыхум езым и ӏэрыщӏым, дэ езыр дызэгурыӏуауэ ди акъылкӏэ къэдгубзыгъа гуэруракъым, ар апхуэдизкӏэ лъапӏэ гуэрщ, апхуэдизкӏэ зы фӏы гуэрщ, апхуэдизкӏэ гугъуу икӏи къыгурымыӏуэу зыхэлъщи, цӏыхум и акъыл ар къитӏысхьэнкӏэри хъунукъым. Ауэдэу щыхъукӏэ, щымыцӏыхукӏэ, ар къызыгупсысари къыдэзытари Тхьэщ, жери ауэдэу иухуауэ щыта. Иджы зытрищӏыхьахэр Дэтхэнэ зы къэралри хуэныкъуэщ цӏыхур убыдыным нэмыщӏа цӏыхум и фӏэфӏ щӏыну а къэралым исынур. И фӏэфӏ пщӏын щхьэкӏэ къыгурыбгъэӏуэн хуейщ абы а къэралым зэрис къудейр, а лъэпкъым зэрыщыщ къудейр зэрыхъугъуэфӏыгъуэ гуэрыр. Ар зэхебгъэщӏэн щхьэкӏэ нэхъ кӏуэпӏэ кӏэщӏу сыт хуэдэ къыпхуэгубзыгъэныр? Фӏэщхъуныгъэм къыхэкӏкӏэ, лъэпкъ уи къэралым исым и фӏэщ хъууэ щытмэ, Зы Тхьэ, псалъэм папщӏэ, Иисус Христос Тхьэ пэлъыту, ар Тхьэм къигъэщӏауэ, абы жиӏар Тхьэм къыбгъэдэкӏа псалъэу. Ар уи фӏэщ пщӏауэ щытмэ, адэкӏэ куэд къэнэжкъым. Абы жиӏар Тхьэм пэлъытэр, ар ди унафэщ, абы къигупсысар хабзэщ. Мис а хабзэр дыубзыхужрэ абы тетщӏыхьу ди псэукӏэр дэпсэуным ар нэхъ тынш жыпӏыну. Нэхъ кӏуэпӏэ кӏэщӏт иджы езым и лэжьыгъэм и ӏэнатӏэм къыхэкӏкӏэ нэхъ пэжу къыщӏэкӏынт а зэманым. Къыбгъэдилъхьа цӏыхум я фӏэщ ищӏа, итӏанэ къэралыр пӏыгъын щхьэкӏэ иджыри гупсысэфӏу абы хэлъар а и зэманым. Фӏэщхъуныгъэмкӏэ къэралыр зытебубыдэн щхьэкӏэ къару къудейр мащӏэщ. Абы нэмыщӏа лъагъуныгъэ гуэри бгъэдэплъхьэн хуей цӏыхум фӏыуэ укъалъагъуу щытын хуей, укъалъагъун щхьэкӏэ ӏей зыхужамыӏыфын гуэр, фӏы фӏэкӏа гупсысэ зыхуимыӏэ гуэр къэбгъэлъэгъуэн хуей, фӏы фӏэкӏа гупсысэ зыхуимыӏэ Тхьэрати, я пащтыхь къэралыр Тетыр Тхьэм ирапха, зэрапхар дауэдэ щӏыкӏыу, а пащтыхьыр дэ къыдэзытар, мо хабзэ къыдзэрытам хуэдэ дыдэу Тхьэм къыдита къыдипэсащ апхуэдэ пащтыхь жыӏуэ зэрипха и тӏур. И мыхьэнар иджы пащтыхьым зыпэщӏэбгъуву щытмэ, Тхьэм упэщӏэува хуэдэ дыдэу мэхъу. Абы къыхэкӏкӏэ къэралым езым и кӏуэцӏкӏэ зыгурымыӏуныгъэ гуэр сыт зыгуэр къэхъуу щытмэ, Пащтыхьым гурымыӏуэр Тхьэм пэщӏэува хуэдэ мэхъури, занщӏэу абдей и унафэ ящӏ. И унафэ ящӏыр е лъэпкъым и унафэкӏэ дунейм ирагъэхыж, е къэралым ирагъэкӏ, е зыгуэр къыхуагупсыс. Уэ Тхьэм упэщӏэувар уэ удикъуэшыжӏым, удишыпхъужӏым, жари икӏ. Кӏуэпӏэ тыншт, арауэ щыӏащ ар и зэманым икӏи а зэманым а лъэхъэнэм. Тщӏэкӏын хуейуэ щыта къыщӏэкӏын. Тщӏэкӏын жыхуэсӏэр адыгэраӏым, цӏыхур псори зыуэ, дызыуэ зы дуней шэрхъым дытесуэ зыу дыкъызэрыслъытэр. А гупсысэм зиужьурэ нобэ къыздэсым и зи фӏэщ хъуи щыӏэщ кӏуэдыжа мыбы къэдгъэлъэгъуэнухэри, ари фигу ивгъэлъын хуейщ, нобэ дэзыӏыгъыни щыӏэщ, дэзымыӏыгъыни щыӏэщ, ерэ дэтхэнэ зыми мис мыпхуэдэ гупсысэкӏэ нэхъ къызбгъэдохьэ жытӏыну щытмэ, зыгуэр къыфбгъэдыхьэнкӏэри хъун, фбгъэдэмыхьэнкӏэри хъун абы къикӏкъым, мыбы къэдгъэлъэгъуахэр е пцӏыуэ, е пэжыуэ. Бгъэдыхьэкӏыу тӏур е щыр фигу ирихьынкӏэри хъун. Псалъэм папщӏэ, сэ мыбы сызэрыхуеджэу къысхухэхкъым, нобэ къыздэсым дар нэхъ си фӏэщ хъуми. Тӏуи, щыи, плӏыи, псоми я фӏи, я ӏеи, псори болъагъу, зыпывгъэлъытэщ абымыкӏи, зыпыболъытэри, итӏанэми, къыбгуроӏуэ, нобэ цӏыхур зыздиужьауэ, дэ къызэрытщыхъумкӏэ зыздиужьауэ, дынэсауэ, нобэ къыздэсым хабзэ зищӏысыр и кӏэм нэсу къыдгурыӏуэкъым зыми. Абы нэужь зиужьащ мыпхуэдэ гупсысэм. А Тхьэм къыбгъэдэкӏа нэужьыр Ужьыхыжщ абымкӏи зэманым зихъуэжурэ илъэс щиплӏ уэдиз дэкӏа нэужьым, Инджылым я щӏэныгъэлӏ япэ дыдэу къэзыгупсыса Джон Локк жери, абы нэужьым Францием щыщ Жан-Жак Руссо, абы къынэмыщӏ Жан-Луи Монтескье жари зэкӏэлъхьэужьу а зы гупсысэм къыдыщӏагъуурэ ягъэбэгъуа. Абыхэм къынэмыщӏ иджыри щӏэныгъэлӏ куэд ӏейм даӏыгъщ мис мы игисту къыдгъэлъэгъуэну бгъэдыхьэкӏэр. Иджы къапщтэу щытмэ, нобэкӏэ игисту зи гугъу тщӏыныращ нэхъ цӏэрыӏуэу, нэхъ цӏэрыӏуэм къыщынэмыщӏауэ нэхъ цӏыху куэдым къыдаӏыгъыуэ, нэхъ я фӏэщ хъууэ щыӏэр. Зэрыжаӏэмкӏэ, а щӏэныгъэлӏ къедбжэкӏахэм хуитыныгъэри хабзэри цӏыхум и ӏэрыщӏу щытӏым икӏи Тхьэми и ӏэрыщӏуи щытӏым. Ауэ и къежьапӏэ дыдэр дымыщӏэ щхьэкӏэ, Къыщыхъуа зэманым теухуауэ тхужыӏэныр зыщи, цӏыхур къыщалъху къудейм дей, къэрал унафи хэмыту, тхьэ унафи хэмыту, нэгъуэщӏи хэмытууэ, абы зы хуитыныгъэ гуэрхэр къыдалъху. Цӏыхур къалъхуа къудейуэ щытмэ, цӏыху хуэдэу хущытын хуейм къынэмыщӏа, езыбыри зыгуэрхэр хуиту къалъху, къыгурымыӏуэу щытми, дзадзууэ щытми, къалъхуагъащӏэу щытми, псалъэм папщӏэ, абы и псэр ӏыпх зэрымыхъуныр дэтхэнэ зыми къыдгуроӏуэ, абы хуитыныгъэ иӏэ мэхъу, а и псэр ихъумэжыну дэ тхъумэн хуейуэ ди пщэ къыделъхьэ. Гурыӏуэгъуэ щэнчами, сыт-тӏэ абы ауэдэу щӏэныгъэшхуэ хэлъыр жыпӏэу щытмэ, нобэкӏэ къыдгурыӏуэ къыщӏэкӏынщ, ауэ щыӏэ зэман а цӏыхум къыщыгурымыӏуэу щытар. Сыт щхьа жыпӏэу щытмэ, зыхуахьар псори тхылъымпӏэ ӏуэхум щыхуашэм щыгъуэ, тхауэ е къэралым къыбгъэдэкӏыу зыгуэру щымытыр ар хабзэӏым щыжаӏэ зэманым щыгъуэ, иджыри нэсу мы лэжьыгъэр утыку къралъхьатэкъым. Зиужьурэ зыхуишахьэра япэщӏыкӏэ цӏыху дэтхэнэ зыми зы хуитыныгъэ гуэрхьэ диӏэщи, абы къэрал ирехъу, нэгъуэщӏ цӏыху ирехъу зыри теӏэбэнуи хуитӏымэ, зэран къыхуэхъунуи хуитӏымэ, а хуитыныгъэм ящыщ псалъэм папщӏэ дыпсэуну дызэрыхуитыр, длэжьэну дызэрыхуитыр, зыдгъэпсэхуну дызэрыхуитыр, зыгуэр диӏэну, зы хьэпшып гуэр диӏэну дызэрыхуитыр. Диӏэн хуейщ жиӏэу жиӏэӏым икӏи зыгуэрым къыдитын хуейщ жиӏэу жиӏэӏым, ауэ дыхуитщ. Тхузэфӏэкӏыу щытмэ, диӏэну дыхуитщ. А гупсысэм зиужьурэ нобэ къыздэсым щӏэуи ӏэджи халъхьэ, икӏи къыхах, ауэ нэхъ щӏэныгъэ гъэщӏэгъуэн, нэхъ щӏэныгъэ пэж, нэхъ уигу зыдыхьу юриспруденцэм игисту мы хабзэм и ухуэкӏэм и къежьапӏэм теухуауэ мыра диӏэр. Сыт хуэдэ нэхъыщхьэ дыдэхэр, нэщэнэхэр абы иӏэу жыпӏэу щытмэ, а хуитыныгъэ цӏыхум къызэрыдалъхум нэмыщӏа иджыри жеӏэр. Цӏыхур къэхъуауэ щытмэ, абы и хуитыныгъэр зыхъумэжын хуейр япэрауэ езы цӏыхухьэра. Цӏыхухьэм къынэмыщӏар ар яхуихъумэн хуейуэ щыӏэщ, щытщ къэралым. Ауэ къэрал щымыӏэу щытми, цӏыхум хуитыныгъэ имыӏэу къикӏкӏымэ, зы хабзэ гуэр абы бгъэдэмылъу къикӏкӏымэ? Ар нэхъапэ гупсысэу иӏэщ. Псалъэм папщӏэ, къэрал здэщымыӏэ щӏыпӏэ гуэрым дыкъыщыхуту щытмэ, цӏыхум хабзэншэ хъункӏэри хъунукъымэ. Хабзэ бгъэдэлъар абы здихьынущ. Нэхъ уигу ирихь, нэхъ уигу дыхьэр сыт хуэдэ жыпӏэу щытмэ, мис мы иджысту зытепсэлъыхьри нэхъ сигу дыхьэ, нэхъ сигу ирихьэм язщ щӏэныгъэхэм. Хабзэм и къэхутэкӏам Савиньи жери нэмыцэ щӏэныгъэлӏ щыӏащ, абы иубзыхуауэ щыта. Хабзэр къызытехъеикӏа, жи, псоми я зэхуэдуэ, мис мы псалъэухар, мис мыр хабзэщ жыӏуэ цӏыхум псоми я зэхуэду къыпхуэгъэлъэгъуэнукъым, жи. Сыт щхьа жыпӏэу щытмэ, дэтхэнэ зы лъэпкъми и бзэм бгъэдэлъу зэрызэриужьым хуэдэ дыдэу лъэпкъым зиужь пэтрэ и щэнхабзэм и щэным елъытауэ езыбы хабзэ гуэр къегупсысыж, къегубзыгъыж. А щэнхабзэри къигубзыгъа нэужьым, зэрызэтеухуам хуэдэу зимыхъуэжуи щыткъым, къыдогъуэгурыкӏуэри, зыдеужь, зыдехъуэж и лъэпкъым. Псалъэм папщӏэ, лъэпкъым зы хабзэ гуэр бгъэдэлъу щытмэ, илъэс миным и кӏуэцӏкӏэ а хабзэм зимыхъуэжауэ щытынкӏэри хъунукъым, жи, сыт щхьа жыпӏэу щытмэ, лъэпкъым и кӏуэцӏым езым зэхъуэкӏыныгъэ ӏэджи къыщокӏуэкӏ. Псалъэм папщӏэ, сыт хуэдэ зэхъуэкӏыныгъэ жыпӏэу щытмэ, пащтыхьым щӏыр псори яеу мыдрей цӏыху жылэ къызэрекӏуэкӏым зыри щамыӏа зэмани иӏащ. Дэтхэнэ зы лъэпкъми ауэдэ иӏа? Абы зихъуэжщ, абымыкӏи цӏыхухэми зы щӏапӏэ гуэр яӏэ хъуащ, пащтыхьхэм псори ямымейуэ. Абы нэужьыжым зихъуэжщ, абымыкӏи псоми я зэхуэдэу дэтхэнэ жьы зы щӏы гуэр къащэхунуми, я ей хъунуми, къагъэсэбэпынуми, псори зэхуэдэу дыцӏыхуӏэ дэ, ӏэ тӏурытӏэ, лъакъуэ тӏурытӏэ, щхьэ зырызӏэ тфӏэтыр, жари апхуэдэ гупсысэм щынэсаи къэхъуащ. Мис а зэхъуэкӏыныгъэ дэтхэнэ зы лъэпкъым и кӏуэцӏ къыщокӏуэкӏ, мис а зэхъуэкӏыныгъам къыдекӏуу хабзэ щытын хуейщи, хабзэм зехъуэж. Зызыхъуэжыр иджы лъэпкъ къэс езым и хабзэ гуэр иӏэщ иджы, мыр сигу щӏрихьыр сыт нэхъыбэу. Мис мыпхуэдэ щапхъэ къэтхьын, псалъэм папщӏэ, лъэпкъ куэд щыӏэщ дэ иджысту адыгэм ди дуней тетыкӏэмкӏэ, ди еплъыкӏэмкӏэ, абы ящӏэр тфӏэемыкӏуу, ерэ лъэпкъ щыӏэщ дэ тщӏэр тфӏэемыкӏункӏэри хъунууэ. Дэ тфӏэемыкӏуныр сыт? Мис псалъэм папщӏэ щӏыпӏэ бзаджэ ӏэджи щыӏащ цӏыхул яшхуэ, абы я дежкӏэ ар яфӏэтэмэму. Ерэ Африкэм ис зулусхэм я хабзащ, иджыри къыздэсми топсэлъыхь абы. Зауэлӏхэр зауэ дэкӏа нэужьым, а зауэм здыӏутым а бий зэзауэр ягъэшынэн щхьэкӏэ, цӏыху яукӏам и хьэдэр сэкӏэ-джатэкӏэ зэпкъраупщӏыкӏрэ и гур къратхъу, ялъагъуу едзакъэ уэду защӏу лъыр къаӏурыжу. ди щхьэкӏэ дегупсысу щытым дыадыгэӏэ дэ, емыкӏу ар жытӏынущ, ауэ дыхуит дэ абы япӏэкӏэ дыгупсысэну зулусхэм япӏэкӏэ. Ар къызытехъуей, къызыхэкӏа щӏыпӏэм, къызыхэкӏа цӏыху зэхэтыкӏэм елъытауэ абы къагубзыгъэжар езыби я дежкӏэ хабзэщ, яфӏэхабзэщ, яфӏэтэмэмщ. Дэ тфӏэгъэщӏэгъуэн гуэру къытщыхъу щхьэкӏэ е дэ дигу щӏыхьа щхьэкӏэ ауэдэу пщӏы хъунукъым, ар емыкӏущ, цӏыхугъэкъым. Жытӏа щхьэкӏэ Ар хабзэкъым жытӏынуэ дыхуиткъымэ. Ар адыгэ хабзэкъым, ар Аузыусхьэм я хабзэщ. Мис ар къегъэлъагъуэ Савиний и щӏэныгъэм. Лъэпкъ къэс езым зы хабзэ ухуэкӏэ гуэр зэриӏэр, дызэрызэмыщхьыр, дызэрызыдужьам теухуауэ езым зы губзыгъагъэ гуэр зэрыдиӏэр, губзыгъагъэ диӏэм къыхэкӏкӏэ ди дуней еплъыкӏэми зиужьри абы езэгъыуэ зы хабзэ гуэр зэрыдухуэжар. Иджы сэ фигу къэзгъэкӏыжын мыбы. Мыбы ипэкӏэ дызытепсэлъыхьам зыхуэтхьар дощӏэж. Цӏыхумрэ уэщӏымрэ псори зэпхауэ щытщ, цӏыхум и хуитыныгъэр уэщӏым епхауэ щытщи, абы цӏыху унафи тхьэ унафи зыри хэлъкъым, жытӏауэ щыта иджы, мыбы и пхэнжуи зы щӏэныгъэ диӏэщ. Кельзен жери къигупсысауэ щытащ и закъуэкъым къэзыгупсысари мыбы зи унэцӏэ къащтэ, зи сурэт къэзгъэлъагъуа нэхъ къыхэжаныкӏа, а щӏэныгъэр зезыгъэужьа нэхъ лэжьыгъэшхуэ хэзылъхьахэм я цӏэхэра къисӏуэр. Хабзэр ӏэмал имыӏууэ къэралым и унафэ гуэру, ӏэмал имыӏууэ къэрал цӏыфӏэтым тхауэ тхылъымпӏэ гуэр, мис мыдейр итхауэ, мыпхуэдэ тхылъым и мыпхуэдэ напэкӏуэцӏым дежым мыпхуэдэ хабзэр итщ жыӏуэ, ауэдэу фӏэкӏа хабзэр къэзымылъыта щӏэныгъэлӏи диӏэщ, мис мы Кельзен жыхуиӏэр абыхэм языхэзщ. Жиӏар сыт? Хабзэмрэ къэралымрэ зэдогъуэгурыкӏуэ жытӏэри жытӏащ. Апхуэдэ гупсысэкӏэ щыӏа, щхьэхуэ-щхьэхуэу зэкӏэрычауэ къэхъуа жыпӏэу щытмэ, жыжьэ днэсынукъым, сыт щхьа жыпӏэу щытмэ, хабзэр къэзыхъумэн гуэр дыхуейщи, къэзыхъумэныр хэт цӏыхум езым и щхьэ къудейшкӏэ и щхьэ хуэхъумэжынура, псори зэгурыӏуауэ зэдахъумэну щытмэ, а зэрызэгурыӏуэныгъэм къыхэкӏ къудейкӏэ, ар псори я къарукӏэ зэхалъхьар, кӏэщӏу жыпӏэу щытмэ, абы зы къэрал ухуэкӏэ гуэр зэрыбгъэдэлъар къыдегъэлъагъу. Мыдкӏэ къэралыр хабзэншэу щытыфыну, жыпӏэу щытмэ, къэралыр зэрыщыт къудейм къыдегъэлъагъу хабзэншэу зэрыщымытыфыну. Къэрал жиӏэу щытмэ, зы къару гуэр щыӏэу, абы цӏыхур игъэпсэу, абы псалъэм папщӏэ уасэ къыхихыр, а уасэмкӏэ гъуэгу ищӏу щытмэ, е еджапӏэ ищӏу щытым, е сымаджэщ зыгуэр ищӏу щытмэ, абы хилъхьэну ахъшэр а цӏыхум къахихын уей, зэгурыӏуэныгъэ гуэр аргуэру я зэхуаку дэлъын уейщи, а зэгурыӏуэныгъэм и цӏэри хабзэщ. Аращи, къэралымрэ хабзэмрэ зэкӏэрачкъым. Иджы мис мы щӏэныгъэр нэхъ жануэ псом нэхърэ къэзыгъэлъагъуэр аращ. Мыбы Кельзен и гупсысэкӏэр зэпхар нэхъыбэу къэралымрэ хабзэмрэ зэгъусэу къызэрыздэхъуам къыхэкӏкӏэ, зэгъусэу дунейм тетщ, зэгъусэу зыдаужь, къэралым и унафэ щӏэмытыр ар хабзэкъым жери ауэдэ къигупсысащ. Ауэ абыи пэщӏэбгъувэжыни щыӏэщ. Пэщӏэбгъувэжыныр сыт? Псалъэм папщӏэ, мис къэрал дызэрысым итхауэ, мис мыр Урысейм нобэ щыщӏэдзауэ псоми догъэзащӏэ жаӏэу, ауэдэу щымыту щытмэ, мыдей щӏэс дэтхэнэ зыми къыгурыӏуэну къыщӏэкӏын псалъэм папщӏэ ныбжькӏэ нэхъыжьым нэхъ пщӏэ зэриӏэр нэхъыщӏэм нэхърэ. Абы щхьэкӏэ зы щӏыпӏэ дей итхэн хуейкъым е Конституцэм итхэн хуейкъымэ. Ныбжь къудей мыхъууэ, сэ сщӏэрэ цӏыхум нэхъ губзыгъэм псалъэм папщӏэ нэхъ пщӏэ хубощӏ сэр дыдэр зауэдэ. А си еджакӏуэ дыдэхэм сащыхэплъэм, дэ я нэхъ гугъу зезыгъэхьым нэхъ пщӏэ хузощӏ. Абы щхьэкӏэ закон гуэр сыхуейкъым, а мыбы нэхъ пщӏэ нэхъыбэ, мыбы нэхъ пщӏэ нэхъ мащӏэ, мыбы нэхъ гугъу зыдегъэхь, мыбы нэхъ зыдомыгъэхь жыӏэу убзыхун хуейкъым. Ар цӏыхум езым и гулъытэкӏэкӏэ, цӏыхум езым и дуней тетыкӏэм къыхэкӏкӏэ, и акъылым къызэрихьэкӏэ езым зытреухуэж. Кельзен жиӏар абы и пхэнжщ. Кельзен жиӏамкӏэ, хабзэкӏэ уеджэ хъунукъым, жи, къэралым имыухуам. Сыт щхьа жыпӏэу щытмэ, Къэралым къару иримытауэ, ар нобэ щыщӏэдзауэ, псоми дызэгурыӏуауэ къэрал дыухуам, псоми ди зэхуэдэу ди унафэщи мыр догъэзащӏэ жимыӏауэ, ар зы цӏыху гуэрым зы закъуэкӏэ къигупсыса е унагъуэкӏэ щызэрихьэкӏэ абы хабзэкӏэ деджэну дыхуиткъым, жи. Сыт щхьа жыпӏэу щытмэ, мы къэралым иухуа хабзэмрэ мы цӏыхум къигупсыса хабзэмрэ тӏури зэхуигъадэкъым, мыбы къэралым иухуам нэхъ къаруушхуэ щӏэлъщ, жи. Уегупсысу щытмэ, щӏэлъ къыщӏэкӏынщ икӏи нэхъ къаруушхуэ ухуэдэу уегупсысымэ. Къэралыр зыухуэ псалъэм папщӏэ, къэрал нэхъыбэм иджысту дунейм тетыр хасэ-хасэкӏэ зыхыхьэрэ а хасэм и унафэр ищӏурэ парламент жыдоӏэ. Парламентыр зищӏысыр сыт жыӏэу дыщӏэгупсысыкӏыу щытмэ, мис мыдей щӏэсхэр нобэ дызыкъэралу къызыщыдгъэхъурэ зы хасэ гуэр дыхуей жытӏэм, псори мыдей щӏэсу хъуа цӏыхур дыкъемыкӏуэлӏэн щхьэкӏэ, махуэ къэс ди зэман едмыгъэхьын щхьэкӏэ дызыгурыӏуэфынущ. Цӏыхуипщӏ къэс цӏыху зырыз, нэхъ дзыхь зыхуэфщӏ, нэхъ фигу ирихь, фыхуеймэ, Нэхъ ффӏэакъылыфӏэ фыхуеймэ, нэхъ ффӏэдахэ фыхуеймэ, сыт хуэди ирехъу, нэхъ щхьэц кӏыхь ухуейм къыхэх. Мыр си лӏыкӏуэщ, жыӏэу къыхыбохри, цӏыхуипщӏ къэс цӏыху зырыз къыхэтшэрэ, ар зыхэдгъэтӏысхьэрэ хасэу дгъэтӏысым. Иджы а ди нэхъыфӏыӏуэхэр къыхэтшауэ, дызыгурыӏуэу утыку итша цӏыхухэм я унафэм дэ дедэӏуэн щӏыхуэмейр сыт? Дзыхь яхуэтщӏауэ щытмэ, ди лӏыкӏуэу дгъэкӏуауэ щытым, фи унафэ, фэ дзыхь фхудощӏри, фи унафэ дыщӏэтынущ жытӏэу щытмэ. Хасэ хъужыр, къэрал унафэ зыщӏыжыр а хасэращи, къэрал унафэр дэ ди унафэ хуэдэу мэхъуж. Мис ар и гупсысэ нэхъыщхьэу хэлъщ мыбы къехь. Зэрыжысӏащи, мыбы и щӏэныгъэмрэ мыдрей Жан-Жак Руссо сымэ я щӏэныгъэмрэ зыпэщӏоувэр. Зэрызэпэщӏэувэ щӏыкӏэр зэпэщӏэгъэкъуэ дыдыуэ щытщ. Абы зэрыжиӏэмкӏэ, хабзэр ӏэмал имыӏэу къэралым епхащи, мыдрейхэм зэрыжаӏэкӏэ, къэралым емыпхауи щыӏэщ жи хуитыныгъэ гуэрхэр, абы и хабзэкӏэ доджэ. Абы къынэмыщӏа а хуитыныгъэ цӏыхум иӏэхэр хабзэ хуэтщӏу, мыдрей къэралхэм псоми я зэхуэдэу едгъадэуэ, а хуитыныгъэр цӏыхум ейр къихъумэн хуейуэ унафэ щӏын хуейщ жери а гупсысэм зрагъэужьауэ нобэ Дызэрифӏэфӏщи, нэсауэ къысфӏощӏ. Дэтхэнэ зы къэралми езбы и щхьэ и унафэ хуищӏыжыфу щытщ, ауэ абы нэмыщӏа мыдрей къэрал куэдым, лъэпкъ куэдым зэдаӏыгъ зы гупсысэкӏэ уэ домыӏыгъыу щытмэ, уэ езыр укъуаншэу пӏэрэ жыӏэу узригъэгупсысыжри, мис абы и хьэтыркӏэ Нобэ мы дунейм тет къэралхэм я нэхъыбэм а гупсысэр даӏыгъщ, цӏыхум хуитыныгъэ гуэр зэриӏэр, ӏэмал имыӏэу къэралым къыдилъхьэн хуейуэ зэрыщымытыр. Мыдэкӏэ къэзгъэлъэгъуахэм мыбы щӏэсым и зы ныкъуэфӏым фӏыуэ яцӏыху къыщӏэкӏын зыри тезмытхыу щытми, сэ нэхъ нэхъыфӏуи къывгурагъэӏужыфыну къыщӏэкӏынщ и мыхьэнэр. Щӏэныгъэлӏ щыӏэщ. Тӏу щыӏэщ. Зи я сурэтыр зэуэ сэ къыщӏислъхьа Карл Маркси зи цӏэ зыхэфха къыщӏэкӏын нэхъ щӏалэгъуалэми, Фридрих Энгельси зыхэфха къыщӏэкӏынщ. Тӏури нэмыцэщ. Къагупсыса бгъэдыхьэкӏэ хабзэм и мыхьэнэр сыт, къыз и къежьапӏэр сыт, зищӏысыр сыт жаӏэу гупсысэ утыку къыщралъхьэм щыгъуэ, абыхэми къапщтэмэ хабзэр къэралым ирапхащ, ауэ зэрапха щӏыкӏэр мыбы ипэкӏэ къэтщтам тӏэкӏу ещхькъымэ. хабзэм и къэхъупӏамкӏэ къэхъупӏэмкӏэ ещхькъымэ. Мыбы зым зэрыжаӏэмкӏэ, хабзэр къыщыхъуар цӏыхум зыгуэр иӏэ хъуа нэужьымщ. Псалъэм папщӏэ, псори цӏыхур дунейм дытету, псори дызэхуэдэуэ, щӏыр псоми дыдейуэ, зы жыг гуэр къэкӏыу щытым а жыгым дэтхэнэ зыри хуиту, Сэ сщӏэрэ, псы ежэхыу щытым, а псы ежэхым дэтхэнэ зыри хэфынуи хуиту, зыгуэр хитхьэщӏэнуи хуиту щыта зэманым хабзэ щымыӏауэ ебж. Сыт щхьа жыпӏэу щытмэ, псори дызэхуэдэу щытым, сыт и и зы лъэныкъуэкӏи, зэгурыӏуэныгъи ди зэхуаку дэлъкъым. Псалъэм папщӏэ, сыхуейм сыкӏуэнурэ сышхэну, сыхуейм псы сефэну, сыхуейм сышхэнукъым, сефэнукъым, зыми и унафэ къысхуищӏкъым, сэри хуэсщӏкъым. Псори дызэхуэдэ, мис а дызэрызэхуэдэм къыхэкӏкӏэ, хабзи дыхуэмейуэ щытауэ жеӏэр. Ауэ хабзэм дыхуей щыхъуар сыт хуэдэ зэман? Цӏыхум езым ейуэ, мис мыр сэ сысейщ, мыбы и унафэр сэ сощӏыж щыжиӏэу щыхъуа зэманым щыщӏэдзауэ псалъэм папщӏэ, мис мы ӏэрыпсалъэр сысейщ жысӏэу щытмэ, мы зэрысысейм къыхэкӏкӏэ фэ дэтхэнэ зыми къыфтохуэу мы зэрысысейр фхъумэну, къэвмыдыгъуну, къысӏывмыхыну, къыстевмыхыну, сэ схъумэжыну къыстохуэр. Зыгуэрым къыстрихыну хуежьэу щытмэ, зэрысысейм къыхэкӏкӏэ, мыр схъумэну. Ари си хуитыныгъэм я зэхэзу ебж. Мис апхуэдэу цӏыхум езбым мыр сысейщ жиӏэу къыгурыӏуэу щыхъуа зы хьэпшып гуэр е зы щӏыпӏэ гуэр е сыт иӏи срехъу езбы ейуэ мыр сэ къыслос жиӏэу и гурыӏуэкӏэ щызэтеухуа зэманым мис абы щыгъуэщ и хабзэр къыщежьар. Хабзэ къежьар мыбыхьэм я гупсысэкӏэр мыкӏэ зиужьрэ мы Совет Союзым къэсар тӏэкӏу ещхьӏым занщӏэу ари мыбы къыхэзгъэщаӏым псалъэкӏэ жысӏынщ жысӏэри. Марксизм жыхуиӏэм и теорием зиужьурэ Ленин мы Урысейм и щӏыпӏэм къизыхьам зэрыщыта дыдэм уэду къихьэсаӏымэ, езбы и гупсысэ Ленин хилъхьэщ абыкӏи, абы узэреджэну нэхъыбэу хуэфащэр ленинизмщ, ауэ марксизмым утыку къилъхьа нэужьым ленинизри щхьэхуэ сщӏыжынкъым сэри гъусэ хуэсщӏакъым. Зэрызыщхьэщыкӏыр сыт жыпӏэу щытымэ, Марксымрэ Энгельсымрэ зэратхамкӏэ, я акъыл къызэрихьэмкӏэ, цӏыхум езым зиужьурэ жылэм зиужьурэ, езбы Дэуэду ухуейми щӏы, зы лӏэужьыгъуэ гуэр дэкӏыу щытмэ, дыхуэкӏуэнущ мис а гупсысэхэм, жари утыку къралъхьауэ щыта. Цӏыхур псори здэфӏу, здэшхыу, псори дызэуэду, дытхъуу дыпсэуну, ауэ псори диӏэу абы къынэмыщӏам. Ленин къыхилъхьауэ щыта, нэхъ зытригъэщӏауэ щытар хабзэ тхуэхъужыр, жи. Нэхъ лъэщ лъэпкъым и щыщ зы ӏыхьэр иджы лъэпкъыр ӏыхьэ ӏыхьэурэ егуэш, зыщхьэщегуэшыкӏ. Хэт нэхъ зэфӏэкӏ иӏэ, хэт нэхъ иӏэӏым, хэт нэхъ лъэщ, хэт нэхъ махэ, хэт нэхъ щӏы иӏэ, хэт нэхъ иӏэӏым. Дауэду ухуейми зыщхьэщедз, цӏыху псори зэфӏэкӏкӏэ зэхуэдэкъымэ. Иджы и гупсысэр зытещӏыхьа хъуар зи зэфӏэкӏ нэхъыбэм ӏэмал имыӏэу къэралым и унафэщӏу увынущ ерэ а унафэщӏым езбы и зэрыхуеймкӏэ и бзаджагъэкӏэ, и губзыгъагъэкӏэ зыхуейр иригъащӏэу хъунущ. Ауэдэ хъуа нэужьым, а хасэм иухуа дыдэ, хабзэ дыдэр а цӏыхум езым и акъыл къызэрихьэм хуэдэу, езым зэрыхуейм хуэдэу зэрегъэкӏуэкӏ, жиӏэурэ. Абы къыхэкӏкӏэ хасэр хасэж хъуӏым, абы щыгъуэ псоми ди зэхуэдэу ди унафэ хэлъ хъуӏым, абы зи унафэ хэлъ хъур мис а лъэщагъэ зыбгъэдэлъ къару зыбгъэдэлъ зыфӏ нэхъ зэфӏэкӏ зыбгъэдэлъ ӏыхьэра. Абы къыхэкӏкӏэ иухуауэ щыта а хабзэр, жи, къэралым ис жылэм и нэхъ лъэщ гупым и унафэращ. Абы унафэ хуащӏыр езбы и щхьэм хуащӏыжым къынэмыщӏ, мыдрей нэхъ зэфӏэкӏыншэхэми хуащӏ. Мокӏэ зи сурэт флъагъум Лев Петражицкий. Петражицкий иджы Польшэм щыщ щӏалэщ. Урысейми щеджащ, къапщтэм Киевми щеджащ. Урыс империем епхауэ щытащ зэман гуэр. Ауэ и щӏэныгъэ нэхъыбэу езбы и лъэпкъыбзэкӏэ иухуэжа нэмыцэбзэкӏэ зыгуэрхэ итхауэ щыта мыбы и гупсысэр зыхуихьыр. Цӏыхум езым зиужь пэтрэ и дуней тетыкӏэ и щэным зихъуэж пэтрэ езым зы зы хабзэ гуэр езбы къызыхуегупсысыж, цӏыхум зи ужь пэтрэ лъэхъэнэ-лъэхъэнэкӏэ гуэшауэ мо тхыдэм езыпха Кельзен ещхь Савиньи ещхь дыдэуэ Зехъуэжыр, жи, цӏыхум и зыужьыкӏэ и акъылым зызэриужьымкӏэ, нэхъыбэ къызэрищӏэмкӏэ, и ӏуэху бгъэдыхьэкӏэмкӏэ къыпхуэщӏэнущ и хабзэми зызэрихъуэжыр. Цӏыхум нэхъыбэ къыгурыӏуэ хъууэ щытмэ, и хабзэми нэхъ зеубгъу, и хабзэ зиубгъуам нэхъыбэ къызыщӏеубыдэ, къызыщӏиубыдахэр цӏыхум цӏыхуу зэрыхущытыр, цӏыхур къэралым зэрыхущытыр нэхъ убгъуауэ, нэхъ къыгурыӏуауэ мэхъу. Къапщтэу щытмэ, а тхыдэм езыпхым ещхьщ зыгуэркӏэ, ауэ тхыдэм езыпхымрэ мыбырэ зэрыщхьэщыкӏыр нэхъыбэуэ, тхыдэм езыпхар лъэпкъым ирепх, Лъэпкъым езым и дуней тетыкӏэкӏэ, и гурыӏуэкӏэкӏэ зыхилъхьэр нэхъыбэщ, мыбы цӏыхум езым и унафэр нэхъыбэщи. Къэдгъэлъэгъуэну мыкӏэ и унэцӏэ Эрлих, Эрлих, лъэпкъкӏэ езыр журтщ, ауэ нэмыцэу ятх сыт щхьа жыпӏэу щытмэ езым и фӏэщхъуныгъэ ӏуэхукӏэ зихъуэжщ. Абыми икӏи католицизм жыхуиӏэ фӏэщхъуныгъэм техьа нэужьым нэмыцэ хъуа? Хъуари сыт, ауэ езым, езым нэхъ и гуапэт нэмыцэу зибжыжыну. Эрлих и гупсысэкӏэри нэхъ сигу къыдыхьэхэм, нэхъ сфӏэфӏхэм языхэзщ. Мыбы и гупсысэкӏэр зиӏысыр. Куэд щӏакъымэ къызэрыхутэр япэрауэ, нэхъ щӏэныгъэщӏэхэм ящыщщ етӏуанэрауэ и гупсысэкӏэр нэхъ сигу щӏрихьыр. Хабзэр жи зэлъытар цӏыхум и губзыгъагъэ, ауэ цӏыхум къригъэкӏыр зы цӏыху закъуэкъым, цӏыхум къригъэкӏыр жылэ лъэпкъкъым, Дэ дыдэр, мис мы гисту дызэхэтым зы хабзэ гуэр гисту дыухуэфынущ. Дытемыпсэлъыхь пэтми, гъуэгурыкӏуэм зы къэмыхъуа гуэр къэхъуу щытмэ, абы и унафэ тщӏын хуейуэ, и унафэ щӏыкӏэр къыдгурымыӏуэу щытми, мис мыбдеж ди нэхъыжьхэм мис мыпхуэдэу нэхъ екӏу хъунущ жаӏэрэ, къытхуагупсысым, абдежым хабзэ диӏэ мэхъу. Абы къикӏыращи, гъуэгурыкӏуэм цӏыхум езым къыщытхуэгупсысынукӏэ ар цӏыхум епха щыхъукӏэ, хамэ лъэпкъи дыхуейкъымэ, къэрал унафи дыхуейкъымэ, цӏыхум езым зиужь пэтрэ зыдеужь хабзэм. Иджы и зиужьыкӏэм къыхэкӏыр гъэпсэун хуейщ, жиӏэт хабзэр. Гъэпсэун хуейм къригъэкӏыр хуит щӏын хуей. Хуит щӏын хуейм къригъэкӏар къэралыр кӏэщӏырыхьэкъым, жиӏэт. Дунейр апхуэдизу псынщӏэу мэкӏэрахъуэ, жылэм апхуэдизу псынщӏэу зеужь димыӏа щӏэ куэд къохутэри, а къэралым и унафэм нэсу а хасэм унафэ ищӏу, мис мыр нобэ щщӏэдзауэ ди хабзэщ, жиӏэху зы тэлай гуэр докӏри, къыкӏэрыхуа мэхъу, жиӏат тхауэ ӏэрытх диӏэр, мы Дызэрыт лъэхъэнэ дыдэм хабзэр и мыхьэнэкӏэ къыкӏэрыхуауэ мэхъури, абы къыхэкӏкӏэ, а тхауэ щыӏэри щрыреӏэж, ауэ абы нэхъапэщ мыдрей хуитыныгъэ цӏыхум езым зыбгъэдилъхьэхэр. Нэхъыщхьэуэ, мы дунейм къыщекӏуэкӏхэм гупсысэкӏэ нэхъыщхьэу ахэращ щыӏэ, нэгъуэщӏ зэмылӏэужьыгъуэ куэди щыӏэщ, ауэ нэхъ къыхэгъэщауэ щыӏэр къэдгъэлъэгъуащ иджы. Зэдгъэпщэнщи, деплъын адыгэм ди хабзэ зетхьэмрэ мы дуней псом щӏэныгъэлӏ тетхэм я гупсысэ нэхъыфӏыӏуэхэмрэ зытехуэрэ зытемыхуэрэ е зытехуэу щытмэ, дэтхэнэм и гупсысэкӏэм нэхъ дыбгъэдыхьэрэ е дэтхэнэйр адыгэ хабзэм и гупсысэкӏэм нэхъ къезэгъыну пӏэрэ, ди лъэпкъым нэхъ къезэгъыну пӏэрэ жытӏуэ. упщӏэ ттын хуейуэ къыттохуэ. Япэщӏыкӏэ хабзэр сыт жытӏыну щытмэ, къыщыщӏэдзэм зэрыжысӏащи, мы дунейм тет лъэпкъыу хъуам, мы дунейм тет щӏэныгъэлӏу хъуам я акъыл къихьэфакъым, нобэ къыздэсым къагурыӏуакъым, къахуэгубзыгъкъымэ. Хабзэр зиӏысыр мыращ, жаӏэу, псори абы арэзы техъуэу, нобэ щыщӏэдзауэ мис мыр къыдогъуэт жаӏэуэ унафэ ящӏыну. Абы къыхэкӏкӏэ дэри Сэ си щхьэ хуэсхьыжын. Сэ абыхэм нэхърэ сынэхъ губзыгъэ къыщӏэкӏынкъым сэри. Мис адыгэм и хабзэр мыращ, ӏэмал иӏэу мыхуэдэу фӏэкӏа къыбгурыӏуэ хъунукъым жысӏэуэ зы псалъэуха гуэр утыку къислъхьэкӏэ, сэри сыкъуэншэну. Сыт щхьэ жыпӏэу щытмэ, си бгъэдыхьэкӏэ къудейрэ абы къигъэлъэгъуэныр. Псори дызэхыхьэу мыдей унафэ тщӏыкӏи, абыкӏи хабзэ зиӏысым и мыхьэнэ тхузэпкърыхыну къыщӏэкӏынкъым и кӏэм нэсу, ауэ тхуэщӏэнуращи, дегупсысыфынущ. Дегупсысымэ, сыт дызэгупсысын нэхъапэу? Хабзэмрэ адыгагъэмрэ зэпха жытӏэу щытымэ, дауикӏ зэпхащ. Адыгагъэр хабзэм и ӏыхьэ жытӏэу щытымэ, хьэуэ и ӏыхьэкъымэ. Хабзэр адыгагъэм и ӏыхьэ жыпӏэу щытым, хьэуэ ари и ӏыхьэкъымэ. Нтӏэ, дауэду зэрызэпха жыпӏэу щытымэ, зэхуэдэу зыкӏэрыпч мыхъуну адыгагъэмрэ хабзэмрэ къыздогъуэгурыкӏуэ лъэпкъым Ди псэми ди щхьэми ди ӏуэхущӏэкӏэми хэлъу къызэдохьэкӏ жытӏэ хъунущ. Дауэду зэрызэзэгъыр, дауэду зэрызыхущытыр жыпӏэу щытмэ, дар нэхъапэ, дар нэхъ иужь жыпӏэм хуэдэ дыдэу мэхъу. Тӏум языр нэхъапэу е нэхъ иужьу щытыну щытыфынкӏэри хъунукъымэ. Хабзэ зыхэлъым адыгагъэри хэлъщ, адыгагъэ зыхэлъым хабзэри хэлъщ. Ауэ зыкӏэщӏэхын хуейуэ щытмэ, псалъитӏми тӏуми зы мыхьэнэ яӏэу щытмэ, псалъитӏри къыщӏэбгъэсэбэпын щыӏэкъым, зы псалъэм урокъу. Псалъитӏ дыщиӏэкӏэ, къыщыдэгъуэгурыкӏуэкӏэ, къыщыдгъэсэбэпкӏэ и мыхьэнэкӏи зыщхьэщыкӏ къыщӏэкӏынщ. Сыт хуэдэ мыхьэнэ иджы бгъэдэлъыр жыпӏэу щытмэ, Хабзэм и унафэ тхуэмыщӏынми адыгагъэм нэхъ къикӏыр мы ди щӏэныгъэлӏхэм нэхъ зыпкърахау, нэхъ зыпкърыхауэ хуэдэу щытщ. И мыхьэнэр адыгагъэм ейр нэхъ зыпкърытхыну нэхъ хуэхьэзыр хуэдэу щытщ ди щӏэныгъэр нобэ къыздэсам. Адыгагъэр зиӏысыр сыт жыпӏэу щытмэ, адыгагъэр зэрызыпкърылъ нэщэнэхэм я зыгуэрхэр къедыбжэкӏыфынущ. Псалъэм папщӏэ, адыгагъэр сыт жыпӏэну щытмэ, адыгагъэр адыгэ цӏыхухъу, цӏыхубз, дэтхэнэ зы цӏыхури Зэрыщытын хуейуэ, зэрызыхущӏэкъун хуейр теплъэкӏэ адыгэм нэхъ ещхьу щытын щхьэкӏэ, гупсысэкӏэкӏэ адыгэм нэхъ ещхьу щытын щхьэкӏэ, мис мыпхуэдэу дыщытын хуей жиӏэуэ, абы дыхущӏэкъуу зы гъуэзэ гуэр диӏэуэ, мис адыгэр мис мыпхуэдэу зэрыщытын хуей жиӏэу дегупсысурэ, а дызыхущӏэкъу ди гупсысэкӏэращ, псори зыщӏэпщтэмэ. Абы къыхэкӏкӏэ псалъэм папщӏэ гулъытэ жыхуиӏэр цӏыхум хэлъын хуей, напэ жыхуиӏэр цӏыхум хэлъын хуей, ауэ цӏыху къудей мыхъууэ адыгэм хэлъын хуей шыдоӏэри унафэ худощӏ. Сыт щӏыхэлъын хуейр жыпӏэу щытымэ, псалъэм папщӏэ а напэ дыдэр бгъэдэмылъу щытымэ, цӏыхум адыгагъэ хэлъу пхужыӏэнукъымэ. Напэншэр адыгэкъымэ, кӏэщӏу жыпӏэмэ. Цӏыхугъэ зыбгъэдэмылъри адыгэкъымэ. Тхэлъ дэ адыгэхэм сыт ар цӏыхугъэ къудейуэ къэмынэу адыгагъэ щӏыфӏэтща жыпӏэу щытмэ, лъэпкъ зэмылӏэужьыгъуэ ӏэджи щыӏэщ, мыбы адыгэм и къалэн игъэзэщӏэн хуейуэ дэ къэтлъытэхэр мыдрейхэм, цӏыхухэм къытезымыгъахуэ ягъэзэщӏэн хуэмей, мис абыкӏэ зэщхьэщокӏ цӏыхугъэмрэ адыгагъэмрэ. Псалъэм папщӏэ, езы цӏыхугъэ дыдэри адыгагъэм и зы нэщэнэ къудейуэра къызэрилъытэр. Цӏыхугъэм къикӏыр цӏыхум цӏыху хуэдэу ухущытын хуей. Цӏыхур цӏыху хуэдэу ущытын щӏыхуейр тӏури дызэрызэхуэдэр къегъэлъагъуэ. Дэтхэнэ зы хамэ цӏыху сыхуэмызу щытми, сэ хуэдэ дыдэура сэ нэхъыбэкъым хузэфӏэкӏыр, сэ нэхъ мащӏэкъым хузэфӏэкӏыр, тӏури дызэхуэдэщ. Цӏыхугъэ бгъэдэлъын жиӏэу щытмэ, уэ езым узэрызыхущыт дыдэм хуэдэу къызэрыпхущыну зэрыхуейм хуэдэуэ цӏыхум хущытыж жиӏэурэ. Абы къынэмыщӏар иджыри мис мо къетхыха къомыр адыгэр мис мыпхуэдэу щытын хуейщ, жери дощӏэ, ар щӏэныгъэу диӏэщ адыгагъэм епхауэ. Иджы къестхыха тӏэкӏур сэмэгурабгъумкӏэ къехыу итыр абыкӏи гъэнщӏа хъукъым адыгагъэм и мыхьэнэр, гъэнщӏа зэрымыхъури къызгуроӏуэ, сыт щхьа жыпӏэу щытмэ, куэди хэстхаӏым, куэди къызгурыӏуэм, куэди хэсщӏыкӏкъым. Ауэ Сыт иджыри абы хэбгъувэ хъунур жыпӏэу упщӏэ птыуэ щытмэ, и жэуапыр абыи тынш ӏейуэ къыбгуроӏуэ. Адыгэм къезэгъын дэтхэнэ зыри екӏукӏэ йоджэ, къемызэгъыным емыкӏукӏэ йоджэ. Зы ӏуэху бгъэдыхьэкӏэ гуэр къэбгубзыгърэ, мис мыр Йокӏу жыпӏэу щытымэ, ар щекӏукӏэ ар адыгагъэщ. Зы ӏуэху бгъэдыхьэкӏэ гуэр къэбгубзыгърэ, мыр екӏукъым, мыр умыщӏам нэхъыфӏт жыпӏэу щытымэ, ари гурыӏуэгъуэ зэрымыадыгагъэр. Кӏэщӏу жыпӏэу щытымэ, ӏуэху еплъыкӏэ, ӏуэху бгъэдыхьэкӏэ, ӏуэху щӏэкӏэ екӏуу дызы тлъытэхэр нобэ жылэ дызынэсам Ар адыгагъэм и зы нэщэнэу дыбж хъунущ. А адыгагъэр иджы зыхэлъ цӏыхум хабзэ зэрихьэфынуи хузэфӏэкӏынущ. Хабзэ жыхуиӏэр иджы хъужыр адыгагъэр цӏыхум и гупсысэкӏэм нэхъ тетщӏыхьу щытмэ, хабзэ жыхуиӏэр а цӏыхум и гупсысэкӏэм къигубзыгъа, и ӏуэхущӏэкӏэ, и щытыпхъэ, мис мыпхуэдэу щӏэн хуейш жыӏуэ и унафэ зэрихьэра? И купщӏэр адыгагъыуэ, мыдкӏэ нэхъ дэ тлъагъур нэхъ утыку илъыр хабзу, си еплъыкӏэр апхуэдэу щытщ. Дэтхэнэ зы бгъэдыхьэкӏэ модрей къэдгъэлъэгъуа хамэ къэралхэм ейм дэтхэнэм нэхъ езэгърэ жыпӏэу щытмэ, нэхъ зэзэгъэ мыраш жыӏэу сэ зы схухэхынукъым икӏи хэпхыфын хуейуи щыт къыщӏэкӏынкъым. Абы къикӏкъым иджы дэ дылъэпкъ щхьэзыфӏэфӏыуэ, мыдрейхэм къагурымыӏуэ гуэр къыдгурыӏуауэ, зыми дремыщхьууэ, хьэуэ, абы къикӏ къудейр мо гупсысэ щыӏэ къомым къынэмыщӏа, дэри зы гупсысэкӏэ гуэр диӏэш, жиӏэуэра къикӏыр. Дынэхъыфӏ, дынэхъ ӏей жыпӏэу апхуэдэ упщӏи къыщӏэпӏэтыну щыӏэӏым. Псалъэм папщӏэ, Жан-Жак Руссо сымэ къагупсыса илъэс щитху ипэкӏэ Джон Локк и гупсысэ зыхуихьар адыгэм сыт щыгъуи къыдгурыӏуэу щытащ, псалъэм папщӏэ, а цӏыхугъэ дыдэ пхэлъын хуей, цӏыхур къызэралъху лъандэрэ зы хуитыныгъэ гуэрхэр иӏэщ, ар тхъумэну къыттохуэ жыхуиӏэр. Илъэс щитху ипэкӏэ Инджылымрэ Францымрэ къагупсысар илъэс мин бжыгъэ хъуауэ къыддогъуэгурыкӏуэ дэ. Нобэкъым къыщыдгурыӏуар икӏи абыхэм жаӏэу зыхатхыу къэтщтэжауэраӏым. Е ар илъэс щитху ипэкӏэ дэри къыдгурыӏуа щытуракъымэ. Абы къыхэкӏкӏэ зэманкӏи зэрыдужьамрэ хамэ къэралхэм зэраужьамрэ зытехуэӏым, гупсысэкӏэкӏи зытемыхуэнкӏэри хъунщ, ауэ зэщхьи зэмыщхьи куэди тхэлъщ. Псалъэм папщӏэ, тхыдэм езыпхым и гупсысэкӏэм къыхэщӏу сэри си фӏэщ мэхъу дэ ди лъэпкъым езым и зыужьыкӏэм тещӏыхьауэ, мы бгы дызэрысыми, мы хы ди сэмэгукӏи ди ижькӏи щыт хыми, Зы унафэ гуэр къытхуищӏащ, ди лъэпкъым и зыужьыкӏэм и зы ӏыхьэ гуэр хилъхьащ, ауэ узэрыс щӏыпӏэ къудейм къыхэкӏкӏэ уи хабзэми уи гупсысэкӏэри тӏэкӏу нэгъуэщӏ мэхъу, абыи елъытауэ уи зыужьыкӏэри тӏэкӏу нэгъуэщӏ мэхъу. А ди зыужьыкӏэм тещӏыхьауэ а тхыдэм езыпх гупсысэр къыдбгъэдохьэ. Мыдрей Жан-Жак Руссо сымэ я щӏэныгъэр цӏыхум пщӏэ зэрыхуищӏымкӏэ къыдбгъэдохьэр. Мыдрей Эрлих и щӏэныгъэр цӏыхум езым и унафэ ищӏар къэрал унафэм нэхърэ нэхъыщхьэщ зэрыжиӏэмкӏэ къыдбгъэдохьэр. Къапщтэу щытмэ, дэтхэнэ щым я зыми, мис мы адыгэм и гупсысэкӏэм, мис мыпхуэдэ гупсысэкӏэм нэхъ ещхь жыпӏэ хъунущ, ауэ лъэныкъуэ хъуамкӏи нэхъ ещхьӏым. Сыт щхьэ жыпӏэу щытмэ, тӏэкӏу кӏэщӏу жыпӏэу щытмэ, дыадыгэщ, дылъэпкъ Ди щхьэ дрокъуж, ди гупсысэкӏэ зрокъуж. Дызокӏуж, кӏэщӏу жыпӏэмэ, дызэпэщауэ щытщ. Аращи, мы лэжьыгъэ есхьэкӏам и гупсысэ нэхъыщхьэу къыхэсхара адыгэм и хабзэр хамэ лъэпкъ хабзэхэм ебгъапщэ хъунущ, ауэ ебгъэпща нэужьым ещхь жыпӏэну къыпхуэпсэлъынукъымэ. Зэщхь Хьэ гуэрхэр хэлъщ, ауэ ещхь къабзэщ жыпӏэну ахуэдэ щыӏэкъым. Адыгэ хабзэр сыт нобэ къыбгурыӏуа жыпӏэу щытымэ, къызгурыӏуэ хуэдэу къысфӏощӏ, ауэ мыдрей щӏэныгъэлӏхэм зэрыжаӏэм хуэдэ дыдэу къысхуэпсэлъынуи, ар си бзэм къищтэнуи, къывгурызгъэӏуэфынуи ахуэдэ зэфӏэкӏ збгъэдэлъкъым. Къапщтэмэ, иджи фӏы къыщӏэкӏынщ ар зэрыбгъэдэмылъ, сыт щхьа жыпӏэу щытымэ, абы а хабзэ дыдэр зэрыпсэур къегъэлъагъуэ. Къэувыӏэрэ и пӏэ имыкӏыу щытауэ щытамэ, а къэувыӏам уеплъынуи ухунос, уегупсысынуи ухунос. А зызымыужьым зи пӏэ имыкӏыр, и щытыкӏэр мис мыращ, здэщытыр мис мыращ, зиӏысыр мыращ жыӏэу зэпэпплъыхьыну ухунос. Ауэ ар мыувыӏэгъуэ имыӏэуэ, жьым хуэдэу зрихьэуэ цӏыхум зыдиужьу, лъэпкъым зыдиужьу, и гупсысэкӏэри, уи бгъэдыхьэкӏэми зиужьу къэмыувыӏэу щытымэ, укӏэлъыплъынуи ухунэсынукъым, пӏэщӏокӏ. Ара къыщӏэкӏын мыхьэнэ нэхъыжьыр, нэхъыщхьэр мы адыгэ хабзэм и кӏэр нэсу мис мыращ жыӏэу щӏыжыдмыӏэфыр нобэ.
Дунейпсо юриспруденцэм, юрист ӏуэхум жытӏынщи, щӏызэдауэ щыӏэр цӏыхур щӏэпхъаджагъэ дыдэ зэрихьауэ щытмэ, укӏын хуей, щхьэпылъэ щӏын хуей, Фочкӏэ еуау сщӏэрэ? Акӏэ Америкэм электрический стул жыхуаӏэр щыӏэу щыта. Иджы адыгэм емыкӏу зыщӏами лъыщӏэж щыӏэу щытати, а хабзэр яӏэтыжауэ щытащ адыгэм. Ар епщыкӏуебланэ лӏэщӏыгъуэ, Къэзэнокъуэ Жэбагъыу жаӏэ ар зыщӏар. Нобэ аращ жытӏэнуи сщӏэкъым, арар, армыра, ауэ зы лӏыфӏ къытхэкӏ, е лӏы гуп къытхэкӏри а хабзэр яӏэтыжауэ щыта. Дэ а зэманым щыгъуэ нобэ дуней псор, Европэр щӏызэдауэ ӏуэхур зэхэдгъэкӏауэ къысщохъур. Лъыр Уасэкӏэ, жэмэлкӏэ, ӏэщкӏэ, сыткӏэ япшыныжу а хабзэм дыхуэкӏуауэ щыта, абы а кӏэжьыр уӏэбэу щытмэ, ауэдэм дей ӏуэхур зэрызэфӏахыу щытар, е жылэр унэимыхьэ хьэдэимых жыхуаӏам хуэдэ, мис Авледин пцӏы сигъэупсыным, а хабзэр къекӏуэкӏыу щыта, емыкӏу зыщӏа цӏыхум жылэр кӏэлъыкӏуэтэкъым. Жылэр кӏэлъымыкӏуэ хъуа нэужькӏэ, уи закъуэ укъонэ абыжми, цӏыхум и дежкӏэ щхьэзакъуэныгъэм нэхъ шынагъуэ щыӏэу си фӏэщ хъукъым. Зыри къыщыббгъэдэмыхьэжым дей уи щхьэр боужэгъури уи хэку бобгынэ. Аращи, адыгэ хабзэм нэхърэ нэхъ гуманизм зыхэлъ хабзэ, этикэ, юриспруденцие, конституцие щыӏупӏэрэ? Уэ узэджауэ узрихьэлӏахэм мис ауэдэ ӏуэху зэфӏэхыкӏэ зиӏэ лъэпкъ урихьэлӏа? Уи упщӏэ кӏыхь пщӏыри си жэуап къызжьэдэпха. Тӏэкӏу утхьэгупсэ. Адыгэм и хабзэм нэхъ гуманистичнэ жыпӏэу щытмэ, е нэхъ пасэу къызыгурыӏуа жыпӏэу щытмэ щыӏым. Ауэ иджыри зэ жызори Дэ ди щхьэ тфӏэфӏыжыуэ дыщхьэщытхъуу мыдей дызыхэтӏысхьэжауэ къидгъэкӏынкъым, ауэ щапхъэ къудейуэ къэзыпсэлъынщи, факӏэ фызэрыхуейуэ къыфгурыӏуэж. Цӏыхур укӏын зэрыхуэмейр къыщыдгурыӏуа зэманым щыщӏэдзауэ мы нобэ иджысту щӏэныгъэлӏ Европэм исхьэм зыдуужьащ, апхуэдизкӏи цӏыхум пщӏэ хуэтщӏын хуейр нобэ къыдгурыӏуащи, Дукӏ хъунукъым афӏэкӏа щӏэпхъаджагъэ злэжьа смертнэ казнь жыхуиӏэр етхьэлӏэуэ дгъалӏэныр, ар емыкӏущ, ар къэрал унафэкӏэ цӏыхум лӏэныгъэ епхьэлӏэныр, ар цӏыхугъэӏым, жаӏэу къыгурыӏуа щыхъуар илъэс щэныкъуэ хъуа е мыхъуами ара? Ар адыгэм дэ аргуэру жызоӏэри, илъэс щэныкъуэ ипэм къыщыдгурыӏуари, дызыщытхъужкъым, ауэ ари дигу идгъэсынщ. Дызыщытхъужкъым, а ӏуэхур дунейр дэ къызэрекӏуэкӏар жыдуӏыж ауэду. Нтӏэ, зэрыщытар жытӏэурэ. Ар зыгуэрым щытхъуу къыгурыӏуэн, зыгуэрым щӏэныгъэу къыгурыӏуэн. Лейм теухуауэ нтӏэ зы дерс Щхьэхуэ дгъэхьэзырын сыт щхьа жыпӏэу щытмэ, ари гъэщӏэгъуэнщ, итӏанэ абы нэхъ куу зыхыуегъащӏэ. Нэхъ куу зэхэпщӏэри сыт? Мыдэ иджысту псалъэ къуий хъуауэ мыр теориеу псалъэкӏэ мис мыпхуэдэу щытын хуейщ жыӏэу къэдыпсэлъауэра, абы хейм дыщытепсэлъыхьым деж щапхъэкӏэ къэтхьу, нэхъ зэхэтщӏу, нэхъ куу къыдгурыӏуэ апхуэдэ дерс тхуегъэкӏуэкӏынущ. Псалъэм папщӏэ цӏыхум и унафэ щӏыкӏэм теухуауэ унафэ зэращӏыр, ар зытращӏыхьыр сыт иӏысми. Мы Урысей нобэ зырысым тхылъымпӏэкӏэ тхар мис мыдей хьэрфкӏэ уэ пщӏа дыдэмрэ мыдей хьэрфкӏэ тхамрэ зытохуэри уэ пщӏар мыращи, унафэр мыр жаӏэу абы кӏэщӏэтым щыщ гуэр санкцэ къуихьэлӏэу щытщ. Адыгэм ейр ауэду щытакъым. Хабзэм уебэкъуа щытым хабзэм ущӏебэкъуа щхьэусыгъуэми лъыхъуэнут, щыхьэтми лъыхъуэнут, щӏэпщӏами егупсысынут. Абы итӏани унафэ пщӏыжыр Астемыр нетӏэ зэрыжиӏащи, иджыри зэ хызогъэщыжри, уигъэшынэн Мыхьэнэншагъэ гуэр блэжьа щӏэпхъаджагъэ блэжьам къыпэкӏуэжым мыращ жаӏэу аратэкъымэ. Цӏыхум мыхъумыщӏагъэ гуэр илэжьауэ щытым, япэрау езым къыгурыӏуэжыну ауэду, етӏуанэрау мыдрей зи жагъуэ ищӏа щхьэкӏуей хъуам къызэрыщхьэщыжын зэриӏэр, а цӏыхум лъэпкъым зэрызыгуригъэӏуэну иужь зэритыр арат. Унафэ зэрыхуищӏари тхылъымпӏэм мыдей итым уебэкъуащ жиӏэу аратэкъым. Унафэ зэрыхуищӏ щӏыкӏэр ӏуэхур нэхъ екӏу зэрыхъунум хэкӏыпӏэ лъыхъуэурэ ауэдэ унафэкӏэ зыхагъэкӏыу щытауэра. Дызыхэзыкъута мыгъуэр фощӏэ.
Азэмэт, нтӏэ нобэрей уи лекцэр щӏэнӏуатэр куэду гурыхь, гъэщӏэгъуэн, щӏэщыгъуэ хъуауэ сщохъур. Дэ ди бзэкӏэ, ди хабзэм, ди юриспруденцэм дытепсэлъыхьу десакъым. Нобэ мы къедэӏуам къигъэщтэн гуэрейр къахэкӏынкӏэ хъуну? Узэсэ сэгъейщ жи, дызэсар хамэбзэкӏэ, хамэ хабзэкӏэ Ди щхьэ и гугъу тщӏыжу дипдесащи, мы нобэрей ди уэршэрыр, ди лекцэр зы щӏэдзапӏэ гуэр дяпэкӏэ ди хеящӏэ ӏуэхум, ди хабзэ ӏуэхум нэхъ набдзэгубдзаплъэу, нэхъ пщӏэ хуэтщӏу деплъыжыным зы щӏэдзапӏэ гуэр хуэхъуну дыщыгугъынщ. Уа, ар щӏэдзапӏэ хъунымкӏэ нобэ зы лъабжьэ гуэр бгъэтӏылъащи, уи щӏэныгъэр убагъуэ, Дяпэкӏэ фӏыкӏэ гуфӏэгъуэкӏэ Тхьэм куэдрэ дызэхуигъазэ. Мыбдеж къеблэгъауэ хъуами Тхьэм фигъэпсэу, гукъеягъуэ фимыӏэу, мис мыпхуэдэу фи щӏэныгъэр хэвгъахъуэу, фыадыгэу, адыгэбзэ фӏурылъу, адыгэ хабзэр зефхьэу Тхьэм фигъэпсэу псори, узыншэу фыщытхэ.